Is mise James. Agus seo an dara eagrán! Woohoo! Bhí, ní raibh go leor troid againn le, you know, bhí muid ábalta bheith le chéile arís le haghaidh eagrán eile agus buzzáil! So ar dtús báire, sílim go gcaithfidh muid go raibh maith agat a rá le achan duine a d'éist leis an chéad eagrán.

Fair cinnte, ach ní raibh chomh holc go raibh, you know, orainn toiseacht notes app apology a dhéanamh ar ár gcuid fón póca. Sílim b'fhéidir eagrán a cúig, sílim gurb é sin an uair a ndéanfaidh muid an notes app, ach go dtí sin tá muid ag déanamh go maith. I did not have sexual relations with that woman. Go raibh maith agat James Mac Giolla Clinton atá linn an tseachtain seo againn. What do you call it cad é mar a bhí bhur gcuid seachtainí, cad é a tharla duitse James? Go maith now, yeah. Happy out, chuaigh mé amach oíche Shathairn,

thús an chéad dianghlasáil, so bhí sin deas bheith ar saoire. Agus bhfuil mórán de Ghaeltacht sa Spáinn nó nó cad é rud a dhéanamh mhaoin sin? Bheadh ionadh ort, tá a fhios ag achan duine ansin cad é an craic. Deireann siad, iarrann siad uilig ort teacht isteach i mbialann s'acu agus just béiceann siad craic, craic, craic ort agus téann tú isteach. Oh my God. Umm, I don't know a bhfaca tú an clip sin as tá clár ag Hector faoi láthair agus é ag bualadh suas le daoine as thart ar tír atá as thar lear agus buaileann sé le lad as Nepal agus tá an lad like agus tá Gaeilge oh my God he's just like yeah agus bhog mé anall agus anois yeah tá mé ábalta seo yeah nó seo a rá like agus eh, like daoine as an Rúis fosta eh, so mothaím gurb é sin tusa sa Spáinn just being like ah, cad é mar atá sibh?

dá raibh, you know, dá raibh, mar sílim go bhfuil, níor, níor thug mé fá dear seo ach go dtí gur tháinig an chéad eagrán amach, go bhfuil eh, tá Hector, Tommy agus Laurita agus anois tá Hugh, James agus Áine. So dá raibh ort a phiocadh cé as mise agus James a bheadh mar Hector agus cé a bheadh mar Tommy?

Agus íoctar é leis a dhéanamh. Ba bhreá liom sin mar phost. Tá an clár seo urraithe ag Hector, téigh Hector Hector! Tabhair shout out dúinn Hector. Tá muid cosúil go bhfuil muid ag breathnú sa scáthán anseo. Muna bhfuil tú ag amharc ar an podcast ar an fís tá James just like frantically ag cur a chuid méara chuig aghaidh s'aige so b'fhéidir b'fhéidir lion ceart. Is muid just, you know, mar an craic agamsa. Um, just, uh, bhí daoine iontach sásta leis an phodchraoladh, uh, fuair muid cúpla freagraí as na ceistní ar chuir muid suas, uh, ar Instagram agus ar Twitter faoi an tseachtain seo thart ach gheobhaidh muid isteach chuige sin, uh, níos moille sa chlár. Ach ar dtús báire, sílim go bhfuil an t-ádh orainn go raibh muid ábalta an clár seo a dhéanamh mar, uh, tá, tá grúpa WhatsApp againne agus sin an dóigh a eagraíonn muid rudaí de ghnáth. Agus bhí sé thíos, an raibh trioblóid ar bith agaibhse nuair a d'imigh Facebook agus Instagram agus WhatsApp. Bhí, yeah. Bhí mise thall sa Spáinn an oíche deireanach agus bhí mé ag déanamh iarracht teachtaireacht a chur chuig mo mham ag rá léi mé a bhailiú ag an aerfort an chéad lá eile agus ní raibh, sure, tá a fhios ag achan duine go labhrann siad le tuismitheoirí s'acu ar WhatsApp so níl rud ar bith eile acu. Bhí, bhí orm teachtaireacht a chur chuig leathanach gnó mo dhaid ar Twitter. ag rá Hi Dad, d'iníon anseo! Tig leat mé a bhailiú ó Aerfort na Sionainne amárach. He was like Cad é seo? Ní raibh a fhios agam go raibh fiú cuntas Twitter agam! Don té a mbaineann leis seo. Ba bhreá liom síob abhaile as an aerfort. Mise le meas, anywhere. Xo xo xo. An-fhoirmeálta. Don fhostóir! Is é seo mo litir iarratais chun síob a fháil chun an bhaile. Tá mé ag cur mo CV leis seo chomh maith agus súil agam go mbeidh mé ag cloisteáil uait gan mhoill. Raibh fadhbanna ar bith agatsa James ar tharla rud ar bith duitse nuair a chuaigh Facebook agus achan rud síos?

Thriail tú cúpla DM a sheoladh agus ní raibh rud ar bith ag tarlú. Is níor bhí mar is greim. Bhuel, bhuel, yeah, like, bhí a fhios agam nach raibh mé ag fáil aon icons and notifications on Instagram. It was, it's, that's a us, sin usual occurrence. So, uh, An tú blacáil se? yeah, ní raibh mé ag fáil aon cheann de na notifications sin. Ach, uh, yeah, bhí mar weird orm, bhí Snapchat ag obair, but, uh, yeah agus sin a chuaigh mé isteach ar Twitter for some reason well Scotty bíonn mé ar Twitter Scotty ní bhíonn tú sé sin ag obair is mé ag rá jeez tá mo 4G actually bheith just bheith completely weird anois agus sin just realise mé sin ichi de lún a chum a bhaile go actually gur just gur chrashaíl siad like so you were like fair enough níor chuir sé mórán as dom in fairness Cad é fútsa Hugh? Ar chuir sé as an suimiúil? Tusa an like an social media guru. Ó, bhí mise ag caoineadh nuair a nuair a chuaigh Facebook síos. No, an rud a bhí mise ag smaoitiú nuair a chuaigh sé síos, bhí ehm, so, obviously bhí muidinne uilig ag obair sna meáin shóisialta go dtí an tseachtain seo a chuaigh thart agus bhí mise ag smaoitiú buíochas le Dia nach bhfuil mise bainte le 'cause bhí daoine atá aithne agam atá ag obair sna meáin shóisialta go fóill agus bhí siad like Tá mise ag obair sa phost seo le like trí lá agus tá achan rud ag titim as a chéile like níl seo níl seo ar mo chéad lá Is dócha go bhfuil a fhios ag eh, TG4 is muid actually sabotage an Facebook Chéan tú sé híine agus chu sé sí sa lúm. Is it John Petty? Níl muid sásta go bhfuil ar bus imithe. Ach um, ach an rud is, is drámata domh ná um, fuair, thais mé fuair, fuair mé text as, um, as uimhir nár aithin mé agus dúirt sé ó hé ní bhfuair mé tú eile ar Facebook uh, an bhfuil tú saor an Aoine agus bhí mise like, um, Actually níl 's agam cé hé an duine seo ach más ea bac Temas ar an Aoine má chuidíonn sin leat ach níl 's agam cé tú féin. Bhí sé mo dhear, bhí sé mo dheirfiúr, bhí sé fón nua, bhí sé mo dheirfiúr féin. Ní raibh uimhir, uimhir s'aici agat? No. Ní chuireann duine ar bith text níos mó, an gcuireann? No. Cuireann. Tá muid inár millennials ceart anois. Cuirimse text dó.

Nuair a bhuaileann tú 25. Sin é, tá like tá like síos a bhailiú Tá tú sin. leath bealaigh go 50 anois, James. Oh yeah. Tá an leath is fearr le tíocht. Chonaic mise go leor rudaí cons eh aisteacha ar TikTok de dhaoine a bhí ag rá Ó bhí mé ag labhairt bhí mé ar an bhfón le Mark Zuckerberg, tá Instagram imithe anois, tá sé go hiomlán glan imithe. Dhéanfadh daoine rud ar bith le roinnt views a fháil ar TikTok. Chuala mise gur fear cloisteadh den an bád sin sa Suez Canal ar Facebook agus sin an fáth gur chuaigh sé síos. Nó sílim yeah nó sílim gur sin an fáth gur thit sé as a chéile. But bhí sé dochreidte like though an méid ar chaill daoine a meabhair. An ndéanfadh tusa, like, dá raibh an seans agat, an ndéanfadh tú digital detox? Tá a fhios agat an dóigh a ndéanann daoine téann siad amach sna coillte agus faigheann siad réidh le achan rud, like, an ndéanfadh tusa? Tá sé doiligh mar gheall ar an job a bhíonn ar siúl againne agus go bhfuil muid ag obair sna meáin. Mothaím go mbím ag brath go hiomlán ar mo fón. Fiú daoine a deireann, á, fuair mé réidh le Facebook, níl really suim agam ann níos mó. Bíonn sé fós a dhíobháil orm, más Yeah. muid ag Yeah. dul air. So bheadh sé, bheadh sé an-doiligh. Ó, ba bhreá liom digital detox a dhéanamh, bheadh sé go maith dúinn. Yeah. I think ba bhreá liomsa freisin ach mar gheall go mbím ag obair sna meáin tá sé deacair ach like níl 's agam an bhfuil sé even feasible anois mé á ús like bí bím si go like I know like mar a dúirt tú sin like cé like se- send á text after ag a chéile níos mó like so Mhm. ús úsáidimse Snapchat basically

Ach úsáideann muid, ach úsáideann muid é fá choinne achan rud, fiú like fá choinne rud, cúrsaí sláinte, fitbit, is sin uilig. Bhí, bhí muid ag logáil an dóigh a raibh muid ag mothú ar na fóin póca. Tá sé an-an-doiligh fáil réidh leis sin. Tá sé cosúil le dialann really.

Ach ní ceol, ach bhí actually cineál idea funny ann, bhí mé actually chun é a cheoladh. Ó, cén fáth a bhfuil mé á rá seo? Sea, abair é! Tá sé ráite anois, tá an traein ag dul! Bhí fonn orm just detox a dhéanamh

Rinne mé actual detox ach ní raibh mé ag dul, so buíochas le Mac Dé nach raibh mé ag dul isteach sa teach so just, so just chuir mé amach fleet chuaigh mé síos ag an bpost i gCill Dara agus carnán mór postcards ann Bhí sé cosúil bhí sé cosúil le daoine úd ag an strip club just making it rain le po le postcards like oh

the vicinity, b'fhéidir go bhfuil siad ann agus hope for the best. Tá sé casta leis an bhí an duine sin agus bhí siad ag rá go raibh litir scríofa don duine seo agus bhí sé like Pat Gallagher, son's in university now studying engineering Dún na nGall agus sin a bhí ann agus fuair an duine ceart an litir. So bheadh mu- bheadh muid ann basically eh, Hugh Carr, Ireland.

I mean, bhí mo ghruaig backcombed, bhí rudaí greamaithe ag mo mháthair i mo chuid gruaige, rudaí fluffy agus glittery agus bhí smideadh gránna orm, ah bhí, bhí mo chulaith gránna, bhí mé cosúil le tramp ceart, bhí mé cosúil le, oh ní, níl muid ag dul in ann é seo a fheiceáil ach bhí orm féin agus Aoife, mo chol ceathar, agallamh a dhéanamh le Daithí Ó Sé ar TG4. Bhí muid inár suí sna stóltaí arda, na cosa crochta, bhí muid chomh beag agus mise ansin le mo chuid gruaig. in airde athní ceangailte ó bhí sé lofa. Sin sin mó début ar ar an teilifís. Hugh do début ná ar TG4 freisin nach ea? So ní hé actually No! so no ní hé bhí mise ar em seo chomh náireach fosta bhí mise ar clár bhuel an cuimhin libh so bhí Quiz Zone agus bhí like na cláracha sin ar Yeah. RTÉ. Cruinneas Agus cruinneas, bhí cruinneas ar TG4! I wish! Bhí cruinneas. Bhí mise i gcónaí ar Cruinneas freisin. Shíl mise go raibh siad actually ag bogadh thart, ní raibh fhios agam go raibh just scáileán glas ar a gcúl. Sin chomh hóg is a bhí muid nuair a bhí cruinneas ann! I was like, wow! An dtig liomsa sin dhéanamh? Cuir mise i mo shuí ansin. Ach an chéad chlár a rinne mé, nó bhí clár ann i ndiaidh Quiz Zone agus an t-ainm a bhí air ná Dig It agus bhí sé agus agus bhí cúig eipeasóid ann agus ansin theip sé go hiomlán agus cheal rinne siad cealú ar an clár agus bhí mise ar ceann de na cláracha sin, bhí mise ar like episode a trí nó rud mar sin agus bhí sé literally, bhí sé cosúil le Quiz Zone ach in áit a bheith istigh in zone bhí tú like. ag caisleán agus bhí ort like you know wattle agus daub tithe a thógáil agus bhí like. Sílim go cuimhin liom sin. Yeah ní raibh ach cuig episode ann agus agus theip muid ag an deireadh mar dúirt siad linn so bhí like cloch mór like styrofoam agus bhí orainn é a bhogadh like ó taobh amháin go taobh eile agus bhí siad like yeah anois caithfidh tú cur ort go bhfuil seo like really really trom agus muid like yeah no bother at all so rinne muid sin ach ní dhearna na foireann eile iad so so then Chaill muidinne, cé gur bhain muid like cuid is mó de na challenges or na dúshlánaí, agus agus chaill muid agus ní raibh muid, ní raibh cead againn a bheith sa chlár níos mó, bhí muid absolutely raging. Ah, mór an trua. Yeah, no, so níl mé sásta. So sin mo debut bhí agam ar an teilifís.

School Tour, Rang a Sé. Seo raibh fhada shiúil. Tá leaids ann though agus ní raibh siad i mBaile Átha Cliath go fóill, like, tá aithne agamsa ar chúpla lad anois as iarthar na tíre agus Na rinne? yeah, agus ní raibh siad ach i mBaile Átha Cliath b'fhéidir triúr nó ceathrar uair, like, sa saol s'acu. Ná bhí, bhí mise go, bhí mise go minic ann, eh, bhí mise go sa Oban is rudaí, like, so, is, is, is áit, eh, tá grand, like, ach, is, eh, Mhm. Níl aon ghrá agam don áit, ach ag an am céanna níl sé ceart go bhfuil siad ag déanamh iarracht áiteanna stairiúla a leagadh le óstán a thógáil. Mór an trua é really. Cé gur fear Dún na nGall mé amach is amach, táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath le haghaidh cúig bliana anois so tá mé saghas, is dúil liom an áit like but tá just an, Cleachtadh agat air. Yeah, get the book, yeah, to get the book back to her, yeah, get the book, yeah. Ach sin rud, is sin rud tá mícheart le Baile Átha Cliath, tá siad ag tóigeadh an áit chuí steise, tá cultúr rudaí banstóip, and then ag cur isteach na, you know, hotels agus na pubannaí seo nach bhfuil, nach bhfuil aon character acu ná tada, so sin an, sin an, sin an rud tá mícheart leis an áit úsáin, so sin an fáth, is ding gá le at least úsáid, so, so, eh, Tá na pubannaí, tá na pubannaí breá sin ann fós, agus tá nach mbíonn ann ach triúr nó ceathrar nó cúigear seo ann agus tú in ann píosa craic a bheith ag caint seit le seanleaids ann. Ach sin an rud, tá siad ag déanamh iarracht fáil réidh leis The Cobblestone, pub mór ceoil trad i mBaile Átha Cliath. Bhuel, tá siad ag iarraidh thuas staighre a leagadh agus an chuid ar cúl a leagadh agus thuas staighre áit a mbíonn na ranganna Gaeilge agus ceoil acu so tá siad really ag fáil réidh le rud an-tábhachtach i gcathair Bhaile Átha Cliath. a spreagann daoine le Gaeilge a labhairt agus ceol a chasadh so is mór an trua é really. An rud nach dtuigimse faoi ag cur óstán ag an Cobblestone like obviously ba bhreá liom fheiceáil níos mó tithe 's ba bhreá liom fheiceáil like níos mó rudaí cultúrtha 's mar sin but díreach in aice leis Cobblestone tá óstán eile ann tá Moxie tá like chain de óstáin 's like Díreach béal dorais leis. So níl sé fiú go bhfuil sé, nach bhfuil go leor óstán i gcibé áit a bhfuil sé mar tá like céad seomra sa foirgneamh béal dorais leis an pub so ní dhéanann sé ciall ar bith. Agus go leor foirgneamh le árasán iontu chomh maith go bhfuil Airbnb ag dul ar aghaidh ansin i lár Smithfield so níl ciall ar bith leis. Ach tá daoine ag síniú

Dá raibh ort rud a thógáil i mBaile Átha Cliath, like, dá raibh cead agatsa, like, cibé rud ar mhaith leat a thógáil sa chathair, cad a, cad a thógfá? Ooh. Ba bhreá liomsa níos mó amharclann. Go háirithe, like, tá an, ehm, níl a fhios agam ar chuala sibh riamh faoi seo, ach tá amharclann faoi an Busáras, bhfuil a fhios agaibhse faoi seo. No, no solution. Tá's agat an Busáras tá muid ag cleachtadh seanfhoirgneamh mór tagann na busanna uilig ar fad in aice leis na leithreasaí faoin faoi an foirgneamh é féin tá amharclann iomlán ann like amharclann like le haghaidh drámaí is rudaí agus bhí siad ag úsáid é go dtí like sílim like na nóchaidí nó rud inteacht agus just níl duine ar bith ag úsáid é agus ba bhreá liom rud inteacht a dhéanamh leis an áit sin dá raibh seans agam. Aon rud leis an sórt seanstíl? Réitigh an Bertie Bowl. An Bertie Bowl? So, so do chuile dhuine atá ag éisteacht faoi láthair, bheadh sé go maith go mbeidh Hugh, an leaid a bhí sa na drámaíochta, Áine de na ceol, mise de na spóirt. Agus í ní Bertie Bowl a thabharfá air. No. The Séamus Stadium a ghoil. Oh Séamus Stadium, yeah. Ó Flatharta Staid agus an mbeidh sin le haghaidh just peil Ghaelach amháin, beidh sé cosúil le Páirc an Chrócaigh an méid nó an ligfidh tú, an mbeidh cead ag Garth Brooks ceolchoirm a dhéanamh sa Séamus Stadium? Ligfinn cead do Garth Brooks isteach, ná bheadh cineál

As long as nach mbeadh an oiread commotion ann is a bhí cúpla bliain ó shoin. Hopefully ní bheidh sé sin ag tarlú arís i mbliana agus sinn ag iarraidh rudaí a gcur. Sílim go dtarlóidh, just bheadh sé ró-ghreannmhar. Sílim, beidh sraith eile de Reeling in the Years againn agus arís beidh lá agus déarfaidh siad thiontaigh achan duine a chónaíonn thart ar Pháirc an Chrócaigh i gcoinne Garth Brooks don dara uair. Ní thiocfaidh sé riamh ar ais go hÉirinn arís. Bhuel, tá cead aige trí oíche a dhéanamh agus seans go mbeidh cead aige cúig a dhéanamh. So, an mbeidh tusa ag dul chuig an cheolchoirm Garth Brooks? Má tagann sé, like, nuair a téann na ticéidí sin ar fáil, an mbeidh tusa ag ceannach ticéad? Ní breá liom ceol tíre, caithfidh mé a rá.

Bíonn an ceol tíre is measa ag casadh ar Raidió Craic-Lí ó bhíonn sé pianmhar dul suas go Dún na nGall ar bus Feda. Bhuel, in fairness, níor stop. Bíonn tú ag iarraidh codladh agus bíonn ceol tíre ar siúl. Tá an ceol tíre a bhíonn na daoine Éireannach a dhéanamh

B'fhéidir nach maith leagan duine is óige ann by age of thirty years ach. Oh yeah, cinnte. Yeah. Tá mé i ndiaidh go raibh sa mhata, so glacann Páirc a' Chrócaigh 80,000 duine, so le Garth Brooks le é a dhíol amach le haghaidh cuig oíche, sin 400,000 ticéad a chaithfidh sé a dhíol. Ach beidh daoine ag dul, beidh daoine ag dul cúig oíche i Oh beidh. Oh, oh cinnte beidh, yeah. Sin an rud aisteach faoi, like. Na superfans. Yeah. Agus tá orthu fanacht áit inteacht, so sílimse caithfidh muid níos mó óstán a thógáil i mBaile Átha Cliath. Ach a fhios agat cad é, a fhios agat cad is aistí faoi ná go, tá go leor caint faoi Garth Brooks nach, nach gcuala mé mórán faoi Ed Sheeran. Yeah. No. Bhuel sílim gur tháinig Ed Sheeran go hÉirinn achan bhliain le deich mbliana anuas go na ní rud mó ní rud an-mhór níos mó é go dtagann sé sin. Tá a fhios againn gur maith le Ed Sheeran Éirinn. Ní raibh a fhios agam go raibh na ticéid ar díol ar chor ar bith. I mean tá orm go just go bhfuair muid offer ticéad agus go go bhfuair sé a thabhairt dom agus tá sé tá sé seated like. Dá mbeadh a fhios agam go mbeadh sé díreach like bheadh mé 100% ag dul amach sin like ah Ed Sheeran class like. Ach Ní dóigh muid a choimeád le Garth Brooks. Neas mo chéad fáth, feel tá Ed Sheeran cineál cosúil le Nile Rodgers anois, tá a fhios agat na daoine sin atá ag achan uile féile ceoil agus achan uile ceolchoirm. Tá like it's like Nile Rodgers agus Chic agus Elbow, bíonn siadsan ag achan uile féile ceoil fosta agus cé eile a bhíonn thart achan uile am? Hudson Taylor, bíonn siadsan ag achan uile ceolchoirm fosta. Picture This. Picture This, má tá ceolchoirm ar siúl. Tá sé trí bliana ó shoin ó bhí sé in Éirinn dom. Garth? Bhí mise ag an, bhí mise ann an uair deireanach. Bhí mise ag Ed Sheeran an uair deireanach go raibh sé anseo. agus bhí lá uafásach agam. Níl mise Ah, in- ná- níl mise ag cuimhniú ar leath an concert ná a dhath, sin ná fáilte mé go go rís. Bhí mise dír, bhuel, bhí mé le mo bhuachaill ann agus dúirt sé, tá mé dul ag an leithreas, dúirt mé, ná téigh ag an leithreas, ní aimseoidh tú mé arís, tá muid uilig standing. Dúirt sé, ná, ná, ná, ná, beidh sé go breá. Tá mé ag seasamh ansin daichead bomaite. I was like, ní cheapaim go bhfuil seisean ag teacht ar ais. Tá mé caillte, tá mé liom féin thíos i bPáirc Uí Chaoimh. Bhí cúpla deoch Ó, agam. Páirc Uí Chaoimh bhí sibh Bhí mé, ann? bhí mé Ó. chomh neirbhíseach go raibh mé i lár slua liom féin. Agus bhí an t-ádh dearg liom, chas mé ar dheis agus cé a bhí ar mo dheis ach m'uncail is m'aintín.

ach sílim go bhfásann tú amach as bheith ag éisteacht le Ed Sheeran siúr ó cá má Spotify go mothaímse an dóigh chéanna faoi Ed Sheeran agus a mothaím faoi James Corden bhí siad go maith go dtí go raibh airgead acu agus anois go agus anois tá siad you know, ceol is sold out, like, like má dhéanann tú comparáid idir like, like, not some, like the A-Team agus an ceann úr atá seo a tháinig amach sin faoi dheireadh, you know, Bad Habits nó cibé rud, yeah, not even fiú mar a deir tú like Gavin and Stacey agus ansin feiceann tú James Corden gléasta suas mar luchóg ag dul thart ar sráideanna Los Angeles, like, yeah, um,

Bhfuil bhfuil sibh ag gabháil bhfuil aon cheann eh, pleanáilte agaibh? Bhfuil aon- bhfuil aon ticket faighte agaibh? Tá Yes. cup- ó tá cúpla ceann pleanáilte agamsa fosta bhuel abair tusa Áine. Tá mise ag dul go kneecap an mhí seo chugainn. Deirfinn go bhfaca mé kneecap thart ar 5 nó 6 uair cheana féin ach you know bíonn oíche iontach i gcónaí agat. So tá mé ag dul go kneecap i nGaillimh agus ansin tá mé ag dul I go nGaillimh? Billie Eilish

Is cén dáta é sin? Díreach i ndiaidh an Oireachtais actually. So beidh mé ag teacht ó Chill Airne don Oireachtas nach bhfuil ag tarlú. Nach bhfuil ag tarlú, ná an tOireachtas. An Oireachtas. Níl sé ag dul ar aghaidh. Ní bheidh éinne i gCill Airne. Ní bheidh an Gleneagle lán le cainteoirí Gaeilge Um Oíche Shamhna ná ná habair rud ar bith. Uh, yeah, so beidh mé ag teacht ar ais ó Chill Airne agus ag dul amach go Bóthar na Trá chuig kneecap, so beidh seachtain iontach agam. Yeah, tá tá mise ag gabháil go kneecap freisin ach tá mise ag gabháil chucu i mBéal Feirste. Agus tá mise ag gabháil go kneecap fosta ach tá mise ag gabháil go Baile Átha Cliath, so. Ah! Beidh orainn comparáid a dhéanamh. Yeah, beidh orainn review a dhéanamh ina dhiaidh. Um,

Arú, arú, éist leat le Garth Brooks, James, that could be you in a while. I wish go raibh suim, I wish go raibh suim níos mó agam i Garth Brooks ó ba mhaith liom a rá go bhfuil, but níl. Like, na daoine, na daoine random is bím obsessed leo, like, tá ridiculous, like. Mo- mothaímse cosúil le Garth Brooks nuair atá mé ag caint leatsa, James, eh, mar tá, mar eh, I've got friends in low places. Eh, Agus rud céanna, mise mar an gcéanna leatsa, standing outside the fire. oh my god. Um, yeah, tá mise ag gabháil ag kneecap fosta agus tá mé ag dul ag uh, villagers, bhfuil tú ag dul ag villagers? Yeah, sílim go bhfuil i mBaile Átha Cliath in Vicar Street agus tá mé ag dul chuig Idles fosta, níl 'fhios a'm an bhfuil aithne agaibh ar Idles, punk band atá iontu, ag ceapadh gur mise duine punk. Bhuel bhí tú ag punk so. PONC, ní PUNK. Punk the Punk Rocker. Punk as Punk. nó tá sé sú go mór go mór le ceolchoirmeacha le bheith ar ais. agus an bhfuil cinn ar bith agatsa James, cinn ar bith? Seachas Kneecap agus Ed Sheeran faoi láthair. Well, like, sin an type atá ag seasamh thart, like, úsad, bhí Bhí actually, roimh an Covid bhí mé really gearr, bhí mé actually really gar le ticéad chuig Country to country. Cén fáth? Look, hear me out, hear me out, hear me out.

Yeah, caithfidh mé anois iad a sheoladh ar an deireadh seachtaine seo. An rud is fearr faoi seo ná go bhfuil bainisc mo dheirféar ann Dé Sathairn, so beidh alcohol sa system, so tá mé ag gabháil a rá thart ar, tá mé ag gabháil a rá trí, cheithre cinn, b'fhéidir fiú cúig cinn, depends cé chomh lonely a bhéas mé ag deireadh na hoíche!

Ok so so seo ceann seo ceann a sheol mo dheirfiúr chugam agus níl a fhios agam cén dóigh a mhothaím faoi sin. Tá sin aisteach. gur sheol mo dheirfiúr pick up line chugam mar. B'fhéidir go bhfuil sí ag iarraidh orm James a chur chuici.

Faigh do chóta. Ach sílim go gcaithfidh tú é a rá i dóigh like sexy, caithfidh tú bheith like. Yeah, yeah. Cad Mar caithfidh tú a rá ag thart ar like 12:01, like 12:01 in his journey, is beidh tú just a rá hey, faigh do chóta. Ní thig leat é a rá ag like seacht a chlog sa tráthnóna, cos it's like bhfuil tú bhfuil tú ag gabháil, bhfuil tú ag gabháil ag seacht a chlog like an Aifreann like? An rud is fearr faoin ceann sin ná deir tú goitse faigh do chóta sin ar sí nó is mo leith fé sin an rud. Jesus, cheap mé go raibh sé beagáinín fuar anseo like, you know. Oh yeah, fool proof. Ní raibh mé ag iarraidh ort an slaghdán a fháil, ok? It in a shoe wet, a bit like. Sorry go raibh imní orm fút, ok? Slán. Slán. Tá sé maith agat escape plan a bheith agat d'achan ceann ar eagla nár nár oibríonn siad. Oh tá, tá, yeah, no, tá, tá, tá rejection, fear rejection real. Yeah. Bhí, fuair muid ceann anseo ó Aoife, go raibh maith agat Aoife as an gceann seo, just dúirt sí, just have a Donegal accent and they'll just come to you. But níl ceann agat James, so an féidir leat do chleachtadh a dhéanamh ar do chanúint Dhún na nGall anois? I nGaeilge. Cad é mar atá tú, is mise Hugh Mac Giolla Chearra. Ó James, James! Glac anois, maith thú! Go raibh, Brusty, I'll just tell you, Miss O'Reilly, Faigh do chóta! Faigh do chóta! Fadúda! Sílim go mbeidh sin foolproof, sílim go mbeidh, go n-oibreoidh sin gan fadhb ar bith, gan doubt duitse. Sin an canúint Dhún na nGall is fearr a chuala mise choíche. Go dtí go dtí dhéanfas mé é thíos ag an unofficial Oireachtas agus gheobhaidh mé slap. Tugas le leprechaun bheag

so gabhfaidh mé suas chucu is beidh cineál beidh mé like yeah do you know the and then go mbeadh oh Conallach! so tiocfaidh canúint Chonamara amach sin chomh láidir. Tarlaíonn sin though, athraíonn do ghlór agus tú ag agus braitheann sé ar cé tá tú ag caint leo fosta. Bhí Tá col ceathar agamsa agus is as Leeds athar s'aige agus but bhí sé ina chónaí i Rann na Feirste agus bhí mise ag teach s'aige lá ceart agus dúirt sé Ó an rachaidh muid seo nuair a bhí muid like dó dhéag, trí déag agus dúirt sé Ó an rachaidh muid chuig an siopa agus dúirt mise yeah agus dúirt sé Och cuirfidh mé ceist ar m'athair like le síob a thabhairt dúinn chuig an siopa agus dúirt mé yeah no bother at all so lean mise é isteach ins an chistin agus just thiontaigh mo chol ceathar thart agus dúirt sé Dad can I get a lift to the shops agus Agus, agus deir mise, what the, caidé, caidé an canúint sin agus bhí sé like, cén canúint? Caidé tá tú ag caint faoi. Agus deir mé, just d'athraigh tú go hiomlán do dhuine agus tú ag caint ansin, so umm. Tá mise, tá mise mar an, mar an gcéanna nuair a labhraim Béarla, tá canúint Tuke on naomh agam like.

Déanfaidh muid an chéad eagrán eile go hiomlán i gcogar anois, sílim go bhfuil sin an rud is fearr le dhéanamh. Sin iontach. Fan go bhfeicfidh tú anois eagrán 3, boom, like views. Dropped, failed, cancelled. Bhuel, sílim gur, bhuel, caithfidh tú sin a úsáid, James, agus, agus, agus, report a dhéanamh dúinn ansin an tseachtain seo chugainn ar cén dóigh a n-oibríonn sé. Yeah tá tá deireadh seachtaine mar dúirt mé mór amach romham. Umm caithfidh mé a rá go mbeidh mé logáilte isteach ar eh Na Seansálaithe ar Instagram in ag úsáid eh ní ní úsáidfidh mé mo chuntas pearsanta don't worry ach caithfidh mé an t-ábhar a fháil caithfidh mé iad a ghlacadh síos na nótaí Agus tá mé tús notebook agam anyways mar tá mé ag déanamh beagáinín de speech ag an mbainis, hopefully just nach ndéarfaidh mé na chat up lines i mo speech ach úsáidfidh mé it anyways agus beidh mé ag caint le roinnt de na héisteoirí le linn an tseachtain. Tá mise ag fanacht anois go dtí'n Satharn seo agus tá mé just ag iarraidh fanacht go bhfeicfidh mé ar m'Instagram anois just scéal Yeah. úr ó Na Seansálaithe and it's just James caoch ólta just like

I rith na seachtaine bhí an oiread daoine chomh chomh deas agus go raibh míle maith agat as ucht sin a dhéanamh so shout out speisialta chuig Dara as Motherfoclóir, is grá liom thú Dara, kiss kiss go raibh maith agat agus ná déanaigí dearmad má tá tú ag iarraidh bheith mar páirt den chlár, ag iarraidh teachtaireachtaí a chur chugainn agus má tá tú ag iarraidh pick up lines a chur chuig James le a úsáid, déanaigí cinnte muid a leanúint ar Instagram

Yep, ba bhreá linn agus na shoutouts, na urraíocht, na aon rud, aon rud ar tharla bídh ag. Rud, rud ar bith. Yeah, the I will se- I will sell my soul, the. Yeah. Cibé cad atá ann, labhróidh muid faoi. Yeah.